maka Ebuka Obi pụtanụ Ebuka Obi osi etie pụta ka anyị jewe na 20 October n'ihe eji mara dike elugonu ndị Igbo pụtanụ ihe eji mara dike eruo na kịta ka a ga-ama na anyị enwere ụmụ nwoke ka ụmụ nwoke anyị aghọgo ụmụ nwanyị ka ụmụ nwanyị akago ụmụ nwoke anyị mma ka anyị marụ ihe eji amarụ dike orugo anyị ga-ama mbe naabọ nke bụ oke ka maka reverend fada ejike mbaka pụta n'oge si etigo bịanụ ka anyị jewe Abuja 20 oktoba ndị ugwu na ofe mmanụ ha na-aghọtazi anyị na anyị enweghị mmadụ for example ya na nna ekwu ana m enye instances for example Sunday Igboho ejibu eji arọ one ka ejikwe na ya arapụghị na nezienụ ndị na-egbu mmadụ ndị na-atọ mmadụ ndị Boko Haram ka Naijiria gọọmenti ji na-akpa udo na-ekwe ha na ego one ka a ya-enye fa ka udo wee chịa nezienụ nwanne anyị nwoke bụ na-agbasa ozi na Facebook just ikwu okwu
nenenenu ebe a wụ onye isi ndị terọrist a Boko Haram a nọ n'ugwu nyanwa bụ onye pụtanụ na-agwazi ndị gọọmenti ịma kọndishọn a ga-eji nwe udo nyanwa na-ekwu na ọ nyanwa chọọ enwe udo ọ chọghị ama nwe udo onwekwa ihe emere ọ nyakọsị onweghị ụdị mgbọ egbe ọ nyaghị ebe a nyarị ya n'elu nyọrị ya n'ala o nwekwa ihe emere ya mana nwanne anyị nwoke na-anwụrụ anyị n'ụlọ mkpọrọ chai na-ekwu okwu nkịtị maka na eziokwu na-agba onye ojii agba na ntị ihe na-ese mụ na ndị be anyị kịta bụ na m gwa ha eziokwu onwekwa ụgwọ ha na-akwụ m onwe ego m na-enweta na onye na-eji m ka m na spend with my own money so ihe Nnamdi Kanu me bụ gịnị na okwuru eziokwu and o mere anything that against the law na ọ sịrị gịnị na ya chọrọ nwere onwe na mkpagbu a na-akpagbu anyị dị too much na oge erugo mgbe ndị Igbo ga-apụtanụ ihe niile aha anyị nwee n'ala Igbo oge esi etigo kedu nji ikwu okwu enweghị onye Hausa maọbụ onye ofe mmanụ ruru level Nnamdi Kanu onye Igbo ga-ejidenwu na nga ka m gwa gị eziokwu jee polis steshọn a niile nọ n'ala Igbo nweghị ụbọsị onye aboki ya-alarụ na sel chi fo ọ dịghọ pọsịbụl ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo kpọchinugo onye Hausa kpọchie onye Hausa onye aboki na ala Igbo kpọchie just ọ larụ na sel chi fo wenie aka enu ka m fụ gị ọ bụrụ na onye Igbo ka ịwụ na ndị aboki a na-akwa shoe ndị aboki a na-akwa shoe na-akụ kpọmkpọmkpọm ị ga-afụ onye aboki mmeri sụrụ mmadụ mma ma ọ daga o jisiri ike gbara ọsọ gbaba n'ime barracks ekwudobego onwe maka ya enwezi onye ga-ajụ maka ya ndị igbo niile chụrụ ya ọsọ ruo ebe a ga-atọ ọnụ na bayad nobody will go to ask of him anymore ndị gboo ji sị na yiri na igbo amakalisia na gidigidi bụ ugwu eze ndị igbo governors the whole world na-asị na ụnụnwa ji maazị Nnamdi Kanu mana n'ime onwe ụnụ ụnụnwa ma eziokwu na ọ bụ ụnụnwa ka eke ji isi na ụnụ jide maazị Nnamdi Kanu ada asị na ụnụ kwụrụ ụgwọ ka e jide ya kama na e needịrị effort unu Soludo na-eme ike ya Soludo mechie sekpuo Nnamdi Kanu dowe na Ọka na side Aroma sie ya free maazị Nnamdi Kanu dowe which ị gaa there the banner ka dị there anyị na-akpọ ndị Igbo niile on 20th of this October ka anyị ncha macha ndị omenala bụ ụzọ eziokwu niile nwanne anyị nwoke nwere ihe o mere nga onye kpọrọ atụ ya nga court wee sị sị rapụ ya na ba discharge acquitted mana unu ka were power unu ji were obodo a mee gịnị jidie kedu mmadụ dịka Onyema Allen the CEO of Air Peace Nigeria Limited kedu ebe ị nọ pụta on 20th of October ana m akpọ gị kedu mmadụ dịka governor of Anambra State His Excellency Chukwuma Charles Soludo although gị gbaala mbọ maka nke Nnamdi Kanu maka ọ nke anyị fụrụ ka anyị ga-ekwu ị mechakwa sị sị kpọnye gị Nnamdi Kanu na ị ga-analụ surety anyị na-ayọ gị biko pụta ka anyị ncha jee kee mmadụ dịka Chief Alex Otti the governor of Abia State pụtawa na 20th o nwee ike eme echi ndị ahụ nwere ike ịnwụrụ ofu onye n'ime unu tụkpoo n'ime ana m agwa gị eziokwu ọkwa anyị nwa ga-abịa kwuolu unu governor of Enugu State Peter Ndụbụisi Mba oge elugo pụtawa na 20th of October ọ bụ na anyị bụ Igbo bụ ofu ọ bụ na anyị bụ nwanne ọ bụ na anyị sị na Nnamdi Kanu enwere ihe o mere ọ bụ na otu o si eme ya na unu achọghị ya e dunata nwanna dọọ ya ndụmọdụ n'ụlọ onye ọbụla ma ụdị nwa na o nwere e nwere onye dị isi ike n'ụwa mana ị na-eme isi ike mewe isi ike n'ezu o nwere ndị na-eme isi ike bu egbe agagharị n'ala Igbo na-ekidnapụ ndị mmadụ mana isi ike nwanne anyị bụ gịnị na a na-emegbu ụmụnna anyị ka anyị nwere onwe anyị ka anyị makwanụ ma anyị ga-azọpụta nwa onwe anyị kedu nwanne anyị nwoke gọvanọ Ebonyi steeti gọvanọ Nwifuru pụta na oge erugo ka anyị jeenụ o nweghị onye ọrụ si ele ya na nwanne ya mbọ niile anyị na-agba bụkwanụ ka igbo dị mma gọvanọ Nwifuru pụta 20th onye ọbụla pụta ka anyị ma na nke a bụga ka m gwa gị eziokwu ọ bụrụ na ihe niile na-akpọ afọ igbo pụta all these prominent people pụta ndị Hausa ga-anọgharị Yoruba ga-anọgharị na-anọgharị n'isi gị n'isi ụmụ ụmụ gị na-eso were emekọta gị na ya na naijiria na-emegide pull all the attention of Atiku Atiku ajoin ihe m ji prichiri maka practicality igwe bụ ike ndị gboo kwuru okwu niile asị gị gịnị igwe bụ ike ofu osisi adị eme ọfịa ukwu azịza adị eme ya mgbaji adịghị eme ukwu azịza mgbaji pụtanụ ka anyị dịka ukwu azịza pụta na ụmụnne ka anyị bụ enweghị onye ga-anụlụ anyị ọgụ ọ bụ na anyị anụghịdị ọgụ kedu maka nwanne anyị nwoke bụ former governor of Ebonyi State nke bụ onye isi ndị ọrụ today na Naịjirịa bụ Dave Umahi pụta na i so n'ihe Igbo ji dị ebube i so na onye anyị a bụ a fụ dimkpa a fụ ogologo imi n'ala Igbo today pụta na 20th of October ka anyị bunite Igbo enu enweghị onye ga-emeli igbo enweghị onye ga-edevelop ana igbo na-abụrọ onye igbo enwerọ ka onye awụsa dozie ana igbo enwerọ ka onye yoruba dozie ana igbo so onye ga-edozi ana igbo today bụ onye igbo kedu maka ụmụnne anyị ndị a na-anụ afa ha na-akpa ike kee maka nwanne anyị nwoke bụ Yul Edochie pụta odogwu na nteje pụta na oge eruo kee maka nwanne anyị bụ chief Arthur Eze na Ukpo bịa zọpụta ụmụnne gị kịta ị dị ndụ ka anyị ga-eri uru gị a sị mara ihe ọma ị ga-emere m mere m mgbe m dị ndụ tagwanụ ha ncha niile Abaribe kunie pụtawanụ tagwa the whole prominent igbo people ịmafia rọli tag them not only writing their name. Make sure you use a hashtag on them. Tagbanụ fa. ụmụnna anyị niile a na-afụ Ijele na Africa nwa Chukwu Okike Abịama nyelu ọgụgụ isi e ji agụ egwu Flavour N'abania pụtanụ kedu maka nwanne anyị chief priest kedu ihe ị na-eche pụtanụ 20 October nwekwa eme echi ka anyị were Nnamdi Kanu abidi ya agwa m gị ọ bụ na Sowore ya emegide ihe niile ha na-eme megide pull attention Atiku Atiku asị ya joingo biko onye ka anyị nwa bụ ndị Igbo bụzi that we cannot join to free our brother and to bring peace in our community that one has come for practicality reality hit go anyị bụ ndị Igbo Maazị Nnamdi Kanu is a reality that hit us ebe niile na-enwu ọkụ bụ na be anyị ị pụtakwu n'ime abalị gagharịa ọ bụrụ problem na be nna gị till when arọ one ka ọ fọ mụ na gị anwụọ Orji Uzor Kalu kunie nwanne anyị nwoke Obinna Iyiegbu ọkpọla ya nke na Ọba Obi Cubana kedu ebe ị nọ kunienu gbuo dike gbuo dike na ọgụ ụnọ ụbọsị ihe dike rulu a chọba dike Obi Cubana kunienu Jowi Zaza odogwu na Ekwulobia pụtanụ na iru dike na-anyụ mma nkọ some of unu nwa m na-akpọ afa amarọ how big unu dị before Nigeria as a nation maka na mmadụ adịghị eju onwe ya anya mana unu dị very big ihe niile a na-eti egwu nwanne anyị nwoke Phyno pụtanụ ihe niile Igbo ji dị ebube na-akụ egwu pụtawanụ Kanayo O Kanayo kedu ebe ị nọ nwoke ọma pụtanụ Zubby Michael pụtawanụ kee maka Zenco odogwu na Ukpor pụta pụtanụ na mmiri erigo ndị igbo ọ bụrụ na anyị azọpụtanwurọ maazị Nnamdi Kanu onye ga-azọpụta anyị kee maka Reverend Father Ejike Mbaka pụta n'oge si etigo bịanụ ka anyị jewe Abuja 20 October kee maka Ebuka Obi pụtanụ Ebuka Obi osi etie pụta ka anyị jewe na 20 October n'ihe e ji amara dike elugonu pụtawanụ ọkụ na-ere ere ngwa ka anyị jewe na Abuja

o setigo ezigbo mmadụ na mba anọ nwa igbo ji ede ebube nwoke ọma obi ya dị ọcha pụtanụ ihe niile na-ejela igbo ozi ihe niile igbo ji ede ebube o setigokwa his excellency peter obi o setigo Obidient family Peter Obi dị na mbụ adị loyal ọ bụrụ maka nke a pụta pụta bịa soro ụmụnne gị ka anyị jee Abuja anyị ejiro egbe eje anyị ejiro mma eje ọ bụ ịyọ maka udo n'ana be anyị nọ Peter Obi pụta kee maka Victor Umeh Chief Victor Umeh ezigbo mmadụ na Uga kedu ebe ị nọ kedu ebe ị nọ kedu ebe ị nọ kedu maka nwanne m nwaanyị every year young nwanne m nwaanyị enenebe ejeghị ọlụ nwaanyị anyị ji eme ọnụ mama ndị Igbo asa dị na nwaanyị Bianca Ojukwu kedu ebe ị nọ ọkwa gị nwa bụ onye isi ndị foreign affairs pụta nke a anyị na-emekọ ọnụ pụta na nwa onye na-eji n'ọgụ na ihe a marọ ka e mere n'ụwa bụ ọnwụ pụta na mmiri erikwa ndị Igbo for how many years jide the only person ndị Igbo ji fụ ụzọ ka m gwa gị eziokwu ewezuga maazị Nnamdị Kanụ ndị na-achị efi karị ewerugo ana Igbo niile ị ma-apụtanwu iro ị gaghị apụtanwu iro mmadụ ka eji aga
Mathias Ejiofor i kwuka, i mere ọfụma, ị na-anwa, ị na-anwa. A sị na e too dike na nke o mere, o mee ọzọ, merụkwa na-aga. I kwuchago ihe i nwere ike ikwu, ka anyị nebezie anya marụzie na o nwee onye Igbo politicians apụtaghọ ka e wee zọpụta nwanne anyị nwoke ebe a chọrọ igbufu ya, ị ma na onye ahụ abụrụgo onye ilo ndị Igbo ụwatụwa niile a. Ka anyị nebezie anya, ọkwa 20th of October, o rugo na-eru. Mbọsị ahụ ka m si wee kwuo, anyị ga-ama mbe naabọ nke bụ oke. Ndị be anyị, keenụ ihe unu che n'ihe onyonyo a. Ndewonu ụmụnne m.